odogwu nwoke ka ị bụ achọrọ m ka ị tụghasịara anyị ihe megasịrị i ji wee chọọ na ụmụaka gị ga na-eme omenala ndị Igbo wee hapụ nke ndị bekee na-ewu ewu kịta ị ma na ihe mere na mgbe anyị tolitere mgbe anyị na-etolite anyị pere mpe nne na nna anyị kụzichara ihe gbasara Igbo tinyere ihe gbasara bekee ịga na ịga na ụlọ akwụkwọ wee ga mụta bekee kama na ị gakwa ime ihe e ji mara gị as onye Igbo maka na onye Igbo ka ị bụ mee omenala ụlọ mee omenala ma gịnị na ihe nke nke ndị oyibo bụ ndị ya anyị na-eji amụta amụta anyị ṅomiri ha anyị abịazie jide- jidesikwe nke anyị ike werekwe nke anyị ṅomitere n'aka ha wee na-arụkwa arụkwa ọrụ ka ọ wee na-enyere anyị aka na ndụ i buru nke a mechara nke a mere oge m mụrụ ụmụaka m o mere oge nwatakịrị nwa- nwa- obere nwa m bịara nwa m my second son bịara sị m na e nyere ihe na na school isi agịdị ihe nyere oge eji eme graduation a na-eme graduation onye nke na-akpọ graduation na e nyere ya butoro bri- na ọ dụ bri- na a sị na ọ wụ brilliant boy na ọ ga-emenwu eh, news enye- na ọ ga-enyenwu news na igbo na ọ ga-enyenwu news na igbo nyenwu na english ya ga pick nke ọ ga-adụ sharp n'ime ya ga so oge ọ batara ngwa- ọchịcha ngwacha ya m sị ya ngwa ya kwuo n'english ya kwuo n'igbo m hụ na ọ dụcha good na ha naabọ m sị ya ngwa ya ju ya buru ụzọ si ya n'igbo ọ chọrọ inye ka onye akụkọ akụkọ ụwa na igbo igbo maka na gịnị anyị wụ onye igbo ịgba onye igbo n'igbo ka nsogbu etolite igbo gị amụrụ amụtara m so o bugoro ụzọ mee nke igbo ahụ o mechazi a sị na ọ ga-eme ha naabọ then bụ ya wụ n'akụkọ ụwa wụ first choice ọ ga-echoose maka na akụkọ ụwa wụ igbo ada nwa ndị igbo odogwu nwoke na anụrụ ya na-enyere nwatakịrị ya ihe ọ ga-eme n'ụlọ akwụkwọ maka ịkọ akụkọ ihe na-emegasị ọ sị nwa ya họrọ gịnị nke ndị igbo n'ihi na nke ndị igbo ka mma nna daalụ o mummy a sị m omenala ndị bekee ka mma ka nke ndị Igbo ka mma ka ụmụaka gị na-eme kee nke ka gị mma nke ndị bekee ka mụ mma ka ee onye a sị na nke ndị bekee ka ya mma kee ka o si ka gị mma ka o ji ka mụ mma bụ na ọ agba ọfụ ka a nọ kịta Mm, agba ọfụ so o rukwa mgbe e mekwara nke ndị Igbo ahụ anyị esokwara nke ahụ mana nke ndị bekee efu na agba ọfụ na enwe na egwu ee mana nke ndị bekee ka gị mma ka ụmụaka gị na-eme nke ndị bekee ka mụ mma ka ụmụaka m mewe ya ee ma a na-ekwe ekwe ka anyị meela tinye ndị ọcha na-eme achọrọ m ya nke ndị Igbo dị mma mana ọ oge ya bịara na e mewere nke ahụ anyị ga-eme nke ndị ọcha mana nke ndị Igbo anyị eme ya ka m jụkene gị ma ọ ga-adị gị mma ma nwa ị mụtara na-eme omenala Igbo ka ọ ga-adị gị mma ka ọ bụrụ omenala ndị bekee ka ọ na-eme ị ma na ya bụ ajụjụ amaka and eh, agwara m nna m mụtara m bụ onye Igbo ọ bụrọ onye ọcha ee ee mụnwa na onwe nke m bụkwa onye Igbo nwa m bụkwa onye Igbo so na ada ahapụ isi aka agba ụrịọ na ọ ọ ihe eji wee mara anyị maka na omenala dị ụka bịa chọrọ anyị bịa odibo ada akanụ nna nwe e so na mụnwa ga-eme omenala nwa m ga-eme nwa nwa m ga-eme omenala ha ncha ma lineage niile na anyị bụ ndị Igbo na instead anyị ga-ejebe ndọ ndị ọcha chọrọ anyị bịawa be anyị nke atọ na iche nna daalụ maka na ama m na ụdị ndị dị ka gị ga na-enye aka ka asụsụ igbo na omenala igbo na-aga n'ihu ya ọ bụrụ na asị m kwuo sef m ga-eme ka a gwa ndị gọọmenti anyị e mee ya ka ọ dị compulsory na onye ọbụla bụ nwa afọ igbo in fact na igbo a ga na-asụ igbo emesi igbo ike maka na omenala anyị na-anazị and ọ na-ewe m iwe a pụta sị ị ga-eji igbo eje where eji igbo eje somewhere maka ọ ndị igbo na-emecha ụmụ ihe a na-eme so asị m kwuo anyị kwesịrị iwekwere asụsụ anyị tinye na ya bụ teknọlọji igbo ariwo elu Ee, na obodo igbo na-anọrọ obodo ahụ enwerọ isi Unu anụla ya n'obodo Igbo na-anọrọ n'obodo ahụ enwerọ isi. Ndị Igbo anyị ji onwe anyị eme ọnụ. Nnaa daalụ imeela. Ndị Igbo unu anụla ya. Unu nụkwa ya nke ọma. Daalụ. Nwaanyị ọma, biko si ka m jụkene gị. Ọ bụrụ na ị mụọ nwa echi,

omenala ndị Igbo bụ ebe ọbụla anyị nọ igosi na ịbụ onye Igbo at least ọ na-egosi ejirimara ndị Igbo ọkachasị afa anyị and ọ ga-abụ kịta nwa ụbọchị nke tata mmadụ a na-aza maybe Ọsọndụ n'ọbụ let me use like um, David Chisom David Chisom o nwere ihe ọ bụ onye na-amarọ onye ma gị kwuo afa ọ ma ama gị shashali mana i jiri asụsụ um, afa ndị be unu like the language igbo like ndị a na-akpọ Igwe Anịbụeze at least onye nụ afa m ga-ama yes na o nwe ebe onye a eji mara ndị igbo bụ afa anụnwa mgbe ọ jụbazie gị onye ebee ka ị bụ ụzọ ka ị ga-esi wee mata onye bụ nwanne gị ya bụ na ọ ga-akara gị mma na nwa gị na-eme omenala anyị bụ ndị Igbo karịa nke ndị bekee ọ ga-akakwa m mma na nwa m ga-eme omenala ndị be anyị nke ndị Igbo ọ bụgodị sef na ị nọgodi ndị nọ outside the country at least ị ga-abagodi nwa gị afa ya ọ kachasị ọ na-adị mkpa at least nwa ọ totegodi ebe afụ a kpọnata ya na obodo ebe ọ nọ ọ mata omenala ndị be ya nke echi at least o nwee ike wee marụ omenala ndị be ya ọ chọzikwa ọ gakwa ebe a na-emekwa omenala ndị bekee ụzọ ọbụla o si chọọ ya Nneọma daalụ daalụ jisi ike ya bụ na site n'ụzọ anụwa ị mara na omenala Igbo ga na-aga n'ihu ma ọ bụrụ na onye ọbụla ga-ekwetakwa mewekwa ya daalụ nne imeela ndị be anyị unu ahụlanụ na ọtụtụ ndị be anyị chọrọ na ụmụaka ha ga na-eme omenala Igbo karịa ime omenala ndị bekee ya mere gbasie mbọ ike jisie ike ka nwa gị soro na-asụ asụsụ Igbo mara na Igbo agaghị ala Igbo ga-adị